Méabh agus Tarbh Cúailnge le Siobhán Larkin agus Charlie Krantz. Ba í Méabh Banríon Chonnacht, duine de na ceannairí ab fhearr in Éirinn tráth. Bhí cumhacht leathan, láidir aici, agus í cumasach ar an láthair chatha agus sa saol i gcoitinne. Lig Ailill, a fear céile, air nach raibh seo fíor ar chor ar bith, agus bhain sé sult as bheith ag magadh fúithi. Cé againn an ceannaire is fearr, a Mhéabh? a cheistíodh sé. Cinnte, tá níos mó maoine agamsa, mar sin, is mise an té is fearr! Dhéanfadh Méabh greann den scéal ach, le fírinne a insint, chuir sé as di. Bhí a fhios aici gurbh í an ceannaire ab fhearr in Éirinn ach níor shíl sí riamh go raibh uirthi sin a chruthú d'Ailill. Tráthnóna amháin agus iad ag dul a luí, shocraigh Méabh go raibh sí bréan den mhagadh. Níl dabht ar bith faoi, is mise an ceannaire is fearr in Éirinn, a dúirt sí lena fear céile, le súil fhíochta. Léim Ailill in airde mar a bheadh tine ar lasadh faoi, agus dúirt, Lean mise mar sin! Rachaimid chuig an siléar agus cuirfimid ár maoin uilig i gcomparáid. Istigh sa seomra mór, tharraing siad amach a gcuid óir agus a gcuid seod ar fad. Le breacadh an lae sheasadar ar deireadh taobh le taobh ag féachaint ar a gcuid saibhreas. Rinne Ailill tochas ar a smig. Bhí cuma ghruama ar Mhéabh. Bhí an méid céanna saibhreas acu beirt. B'fhéidir go bhfuilimid ar chomhchéim lena chéile mar sin féin, a dúirt an Rí agus é ag méanfach. Ní raibh Méabh pioc sásta, áfach. Cuirimís ár n-airm i gcomparáid mar sin, a d'éiligh sí. Thug siad an lá go léir ag tarraingt anuas a gcuid claímhte, a gcuid sleánna agus a gcuid tuanna. Le titim na hoíche bhí a n-airm curtha i gcomparáid acu agus fós féin bhí an méid céanna arís acu. Anois nach bhfuil muid ar chomhchéim a d'impigh Ailill ach theastaigh ó Mhéabh a móracht féin a chruthú gan cheist. Chuig na stáblaí a d'fhógair sí. Chaith Méabh agus Ailill an chuid eile den oíche ag cur a gcuid stoc i gcomparáid. Ar deireadh chonaic siad go raibh luach an stoic ar chomhchéim. Díreach ansin dhúisigh Fionnbheannach tarbh bán ollmhór agus sheas sé sa dorchadas. Bhain an Tarbh le tréad Mhéabh ach mhair sé le hainmhithe Ailella ó bhí sé an-óg. Bhí dearúd déanta agam ar Fhionnbheannach, a dúirt Ailill agus é ag gáire. Bhuel, sin sin. Is liomsa an tarbh agus dá bhrí sin is mise an tArdcheannasaí. Dar ndó níor aontaigh Méabh leis seo. Mheabhraigh sí dó gurbh léi féin an tarbh, fiú má bhí sé istigh le hainmhithe Ailella. Agus Méabh agus Ailill ag dul a luí faoi dheireadh, thairg Ailill an tarbh a roinnt le Méabh. Ní roinnfidh mé leat é, a dúirt Méabh go fuarálach. Bhí Méabh ag cnáfairt an oíche sin. Bhí mian uirthi an bua a bhaint amach. Chuimhnigh sí ar tharbh a bhí ag an Taoiseach Dáire Mac Fhiachna i gCuaille i gCúige Uladh. Bhí sé ráite go raibh an tarbh seo chomh mór go ndallfadh sé an ghrian ar lá samhraidh. An lá arna mhárach, chuir Méabh scairt ar na timirí ba ghaiste a bhí aici. Dúirt sí leo taisteal go Cuaille agus oiread airgid is a bhí ag teastáil a thabhairt do Dháire don tarbh. Beidh an tarbh sin agam, is cuma cén costas, a bhéic Méabh, fiú má thógaim é le láimh láidir! Ní raibh aon obair mhór le Dáire. Bhí an Tarbh, Donn Cuailnge, mór, millteach ach bhí costas go leor ag baint lena chothú. Bhí an Taoiseach lán sásta é a dhíol. Bhí Méabh leis an t-ór a thabhairt léi an lá dár gcionn agus an Tarbh a bhailiú. Rinne na timirí ceiliúradh le féasta mór i gCuaille roimh fhilleadh dóibh go Connacht leis an nuacht. Ar an drochuair ag an bhféasta rinne na timirí mórtas mór den scéal, ag rá go mbeadh an tarbh tógtha ag an mBanríon Méabh fiú murar dhíol Dáire an tarbh léi. Bheadh sé sciobtha aici gan stró dá mbeadh uirthi, a dúirt siad ag bolmantacht. Bhí fearg ar Dháire nuair a chuala sé seo. Chuir sé scéal chuig Méabh go raibh an margadh briste. Má bhí an tarbh uaithi go fóill, bheadh uirthi troid i gcoinne a airm siúd chun é a fháil. Níor chuir seo isteach nó amach ar bhanríon Méabh. Bíodh an t-arm faoi réir, ar sí de liú, agus chuir sí fios ar draoi. Dún an draoi a shúile agus rinne sé tuar. Gheobhaidh tú mian do chroí, ach tiocfaidh sé ar chostas mór, a dúirt sé de chogar. Mairfidh an cath ar feadh tamaill fhada. Caillfear beonta saighdiúirí agus leagfar go leor foirgnimh. Cé go bhfaighidh tú an tarbh, ní thiocfaidh as ach millteanas agus sléacht sa tír. Chuir an bhanríon an draoi chun bóthair. Bhí sí dírithe go hiomlán ar Dhonn Cuailgne a ghnóthú. Leis sin, in airde ar a carbad léi le dul i mbun catha. Mhair an troid seachtain i ndiaidh seachtaine. Díreach mar a bhí ráite ag an draoi, chaill Méabh agus Dáire na céadta trodaí. Tháinig Ailill le trúpaí ag troid in éineacht le trúpaí Mhéabh, agus tháinig Ridirí na Craoibhe Rua as Uladh chun cabhrú le airm Dháire. Ní raibh mar thoradh ar seo ach fad a chur leis an gcoimhlint. Ar deireadh, d'éirigh le banna beag d'fhir Mhéabh briseadh isteach sa stábla agus an tarbh mór a aimsiú. Go deimhin, beithíoch ollásach ab ea an tarbh seo, Donn Cuailgne. Bhí sé cantalach, corraithe agus ag greadadh thart ar na fir. Smachtaigh siad é le sleánna agus le rópaí agus thóg siad go campa Mhéabh é. Tá ár gcuid againn a dúirt Mhéabh, seo linn. D'fhill an bhanríon agus a fear céile ar Chonnacht. Ba mhór an díobháil a rinneadh dá n-airm. Mar sin féin dúisigh Méabh Ailill go luath an mhaidin dár gcionn agus faghairt ina súile. Anois, déanaimis comparáid idir na tairbh agus feicfimid ar deireadh cé againn an duine is mó le háireamh a dúirt sí le drannadh. Chlaon Ailill a cheann go lag mhisniúil. Bhí áiféala anois air gur thosaigh sé an comórtas seo an chéad lá, ach bhí áthas air go mbeadh críoch leis go luath. Tugadh Fionnbheannach agus Donn Cuailgne go cró ollmhór agus tháinig na sluaite ag breathnú. D'fhógair an bhanríon go mbeadh cath idir na tairbh chun réiteach a fháil ar cé acu Méabh nó Ailill an ceannaire ab fhearr. Rith na beithígh i dtreo a chéile agus thosaigh an troid. Lean an cath lá i ndiaidh lae. Chomh mór is chomh láidir a bhí na beithígh seo go raibh siad in ann troid níos faide agus níos tréine ná airm ar bith. Chaill na sluaite spéis sa chath agus d'fhág siad an láthair le filleadh abhaile. Tar éis coicíse ag troid, d'éirigh Fionnbheannach tuirseach agus mharaigh Donn Cuailgne é. D'ardaigh an tarbh donn a cheann go bródúil. Ní raibh fágtha ann ach Méabh le bualadh bos a thabhairt. Ní raibh Donn Cuailgne críochnaithe fós, áfach. Phléasc sé tríd an gclaí, d'imigh sé i dtáinrith trí champaí Mhéabh agus Ailella. Mhill sé an Ríocht iomlán, lean sé leis le fraoch feirge tríd an tír go dtí gur shroich sé an baile arís i gCuaille. Bhí drochradharc roimh an tarbh ansin. Bhí a bhaile scriosta ag an gcath, gan fágtha ann ach cúpla bothán agus corrdhuine fánach. Céasta agus ar mire le fearg, lean an tarbh i dtáinrith go dtí nach raibh faic ná fríde fágtha i gCuaille. Thiar i gConnacht thosaigh Méabh agus Ailill ag atógáil a ríochtaí agus a gcuid saibhreas. Bhí an t-uafás caillte acu, na tairbh san áireamh, ach bhíodar ar chomhchéim faoi dheireadh. Agus d'fhan siad mar sin, nó sin a dúradar, uaidh sin amach.